Malawi ndi dziko lodalitsika kwambiri pa nkhani ya zachilengedwe kuno kummwera kwa Africa. Dziko la Malawi Lili ndi nyanja yokongola, mapiri komanso nkhalango zomwe kumapezeka nyama zakutchire zosiyanasiyana. M'chigawo cha kum'mwera kwa dziko lino kuli malo ochititsa chidwi kwambiri omwe ndi chigwa cha mtsinje wa Shire chomwe chimapezeka m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Monga mwa dzina lake, Shire ndi mtsinje waukulu kwambiri m'chigwachi ndipo kulinso mitsinje ina yambiri yomwe imathera mumtsinjewu. Gawo lalikulu la malo omwe mtsinje wa Shire ndi mitsinje ina inadutsamo ndi lathyathyathya. Chilengedwechi ndicho chidachititsa kuti malowa kukhale dambo lalikulu kwambiri. lomwe limatchedwa Elephant Marsh. Damboli ndi limodzi mwa madambo amene anakhazikitsidwa kukhala dambo lofunikira kwambiri padziko lapansi kudzera mu mgwirizano wa Ramsar m'chaka cha 2017. A Kennedy Nzeru ndi mlangizi wa zachilengedwe kuchokera ku nkhalango yotetezedwa ya Lengwe ndipo akufotokoza zambiri motere. Derali likutchedwa Elephant Marsh chifukwa chakuti m'chaka cha 1856, a Dr. David Livingstone anaona njovu a, zosachepera 800 m'malo amodzi. Ndiye ataona njovu m'malo amodzi analitcha derali kukhala Elephant Marsh. Deralinso choti mudziwe n'chakuti ndi kuti ndi Ramsar Site, de, a, dambo lofunika padziko lonse lapansi chifukwa kupezeka mbalame zambiri, kupezeka mvuwu. kupezeka ng'ona ndiye tabwera chilevale kuwadziwitsaso anthu kuti tipange derali kukhala community conservation area kusamala zachilengedwe motsogozedwa ndi anthu akumudzi omweso ali aeni ake achani amalo ndifukwa ife tinabwera kuno kuti anthu tadziwitse za mmene dera lawo lilili ndi dongosolo la boma kudzera ku project kuti iwowo alimbikitse kusamala zachilengedwe kuti anthu akhale akupindula chifukwa derali anthu akupindula kudzera ku ulimi. Mutati muyende mu Marsh monsemu muli ma farm a mbewu zosiyanasiyana, tomato, anyezi, chimanga chimene. Kunoko mutati muone njala sikhalako. Komano kuti anthu apitirire kupindula ku zimenezi akuno derali atani? Alisamale. Chifukwa Elephant Marsh itangoti iume lerolo. ndiye kuti ndi mavuto ku dera lonseli.
Dambo la Elephant Marsh ndi nsanamira ya anthu okhala mozungulira malowa. Anthuwa amadalira damboli pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, makamaka pa chakudya komanso pa chuma. Kumaloku kumalimidwa mbewu monga chimanga, nyemba, mpunga ndi zina zambiri komanso anthu amadalira usodzi. Ku dambo la Elephant Marsh kumapezeka zachilengedwe zochititsa chidwi kwambiri monga mvuwu, nsomba komanso mbalame zosiyanasiyana. Izi zimachititsa kuti ntchito zokopa alendo zipite patsogolo. Ngakhale zili chonchi, pali chiopsezo kuti ntchito zokopa alendozi zikhoza kubwerera m'mbuyo chifukwa cha kusasamala zachilengedwezi. Mwachitsanzo, anthu ena amalima m'mphepete mwa mtsinje zimene zimachititsa kuti mitsinje izikwiririka ndipo zotsatira zake n'zakuti madzi amasefukira. Kulima m'malo osayenerawa kumabweretsanso mikangano pakati pa anthu ndi nyama monga mvuwu zomwe zimadya mbewu za anthuwa. Bambo Mandela Potifala omwe ndi a Nyakwawa Chikuse a kwa mfumu yaikulu Makhuwira kuno ku Chikwawa akuti. Pa moyo wathu watsiku ndi tsiku timapanga kwambiri ndi kudalira kwambiri kulima, ena kusoka ngati mphasa, ena kumapanga za usodzi kumene chifukwa tidangokutidwa ndi madzi. E, koma tikamati talima munyengo za pambuyozo timakhala anthu odalirika ndithu. E, koma ndi kuchuluka kwa zinthu zathu zochitika zimapeza kuti chimenenso chikugwira ife sichikukhalanso chothandiza malinga ndi kuchuluka kwa madzi athu osefukira. Madzi akubwera kusiyana ndi akale, moti pano tikukhudzidwa ndi madzi amphamvu ndithu, kuchokera mu. 97 adali ochepa kufika m'ma 2000 mu koma kubwera m'ma 2020 chakutimu madzi aja kukhala mphamvu ndithu chifukwa mtsinje wa Shire wakwirira ndithu ndi chifukwa choti wakwirira ungosefukira pena paliponse mbali zonse za ku Chikwawa kuno kuchokera ku Chikwawa konse kupita kaya tikupita ku Nsanje kaya ndikuti kuboma ku Nsanje ni madzi okhaokha palibe pena pakupafupi kuti apa ndiye pali mtunda ayi. Kuonongeka kwa chilengedwe kuno ku Elephant Marsh kukupitirira. Bambo Edwin Nkhoma Ndi wapampando wa Elephant Marsh Association kuno ku chigwa cha mtsinje wa Shire ndipo akufotokoza motere. Zachilengedwe zimenezi kuti zibwerere m'mbuyo mavuto amene takhala tikukumana nawo makamaka chifukwa cha kusowa chochita. Anthu ambiri amene alibe chochita kuno kwathu kuno chifukwa zochita kapena ndi ntchito zikumakhala ngati zikuvutirapo, ambiri amaona ngati ntchito ndi kukangolowa m'madzimo n'kumakapanga za mtundu umenewo. Ena kumakadula bango kumene pamene bangolinso timaona kuti mbali ina azisiya kuti mvuwu ndi zina zikhala zikuti zikukhala ngati zikubisala zikudyamo. Ndiye amapeza kuti akugwetsa zonse zija, mvuu zija zikusowa potani, zikusowa popita. Kunoko kwathu kuno chisamaliro kuti anthu kuti afike poti communication imavuta ndipo kuti tikukhazikitsa komiti ya tsopano imene no itithandizire kuti no tikamati tikuwunikira kapena tikumapereka maripoti tiziona kuti zikukhala bwanji komano komiti iyi ndi ndi chikhulupiriro kuti ichita chilichonse chotheka kuti tithandize kuti kudera kuno kutukuke pamenenso komiti ikusankhidwa ikamati ikufuna kuti iyambe kugwira ntchito pakhalenso mabylaws kuti no mabylaws amene amene angatithangatire kuti tigwire bwino ntchito yathu kuti anzathu obwera kudzatithandiza kapena abwera anzathu kufuna zakolola iwo ndi ife tiyendere limodzi chifukwa akabwera ngati sitikumvana ndi kuti pena paite ndoti ayimike kapena kuti abweze ngati ndo tingamvane kuti ayenera kuti agwire ntchito komanso mo- mo- motsata dongosolo ndi ndondomeko zake zimene angathe kugwira ntchito ku dera limeneli ndikuwamemeza abale ndi alongo amene tili kuno ku chigwa cha mtsinje wa shire kunena kuti no ifeyo ngati eni ake akudera ntchito iyi tiyilandire tiyigwire modzipereka tisakhalenso ndi kunyinyirika komanso tisakhale anthu amodzi oyambitsa kuononga dera lathu chifukwa tikaononga lero tikuona kuti madzi akungodzaza pena paliponse chifukwa ti- mitsinje madera enawa mitengo anatha anatha kugwetsa nde titati tasamala ife kuno kuti kuti nyanja yathu isakwiririke idzakhalabe ili yotetezeka fa madzi akamabwera michenga izitsala kumtundako itosama mitengo ndi machani kumano kunyanja kukhala kuli bwino Pofuna kuonetsetsa kuti chilengedwe chisapitirire kuwonongeka ku Elephant Marsh, Boma kudzera ku Shire Valley Transformation Programme likugwira ntchito ndi akatswiri osamalira nyama zakutchire komanso anthu osiyanasiyana mderali kupanga njira zabwino zotetezera, kusamalira komanso kupititsa patsogolo ntchito zosamalira zachilengedwe mdamboli. Kuno ndi ku Muona. kwa mfumu yaikulu Mlolo m'boma la Nsanje komwe ndi kum'mawa kwa dambo la Elephant Marsh. Ndi thandizo lochokera ku Shire Valley Transformation Program, anthu a kuno kwa Mlolo akukhazikitsa magulu othandiza kusamala zachilengedwe. Bambo Wisely Kawaye ndi mkulu woyang'anira nyama zakutchire m'chigwa cha mtsinje wa Shire. Iwo akufotokoza motere. Kwambiri ndi ndi ntchito kuti anthu tiwathandize pa upangiri ah, kumbali ya maphunziro komanso kuwapatsa zipangizo zinazina monga ngati posachedwa apa adazapempha kuti ah, zipangizo zogwira ntchito yawo ngati akamakayenda m'madzimo. Malamulo athu a Malawi munomo samalola kwenikweni kuti uh, tilime mpakana mu mtsinje mwenimweni muja chifukwa tikapanga zimene zija zimapangisa kuti uh, nkhani ngati zokusefukira kwa madzi zizichuluka chifukwa madzi aja amakhala otenga nthaka kwambiri m'mbali mwa mtsinje ndiye anthu atakhala kuti azindikira kufunikira kwake komanso kuti achepetsere ntchito imeneyo zitithandizira kuti uh, mitsinje isamalike Komanso kuonjezera apo chifukwa kuti anthu amalima tikakhala kuti tikulima nkhalangomo nyama zija zikangotuluka m'madzi zimakhala zafika m'munda ndiye tikasiyako mtunda umenewowo wosalima mwina 30 meters kapena 30 meters umene malamulo athu akunena ndiye kuti nyama zija zizikakhala chakudya chawo. Komanso anthu azithanso kulimanso n'kumakololanso bwinobwino. Ntchito imene imafunikira ndi yokuti anthu akumudzi akhale patsogolo kusamala zachilengedwe. Iwo aja azigwira ntchito yoonetsetsa kuti zinthu zomwe zikuononga zachilengedwe makamaka ngati kunoko ku Elephant Marsh kumakhala kupha mbalame mosaloledwa komanso mwina ng'onanso kumenenso ngakhalenso nsomba kumene. zomwe anzathu a fisheries malamulo awo samalola kutero makamaka pogwiritsa ntchito um, zipangizo ngati zoononga kwambiri zija ndiye ntchito imeneyi ikuwalimbikitsa anthu kuti asiye mchitidwe umenewu opha nyama mosaloledwa kapenanso kuti kutenga nsomba mosaloledwa komanso kulimbikitsa kuti malimidwe awo akhale ogwirizana ndi kusamala za chilengedwe makamaka kupewa kulima mpakana m'mbali mwa mtsinje Kuno ndi kwa mfumu yaikulu Mlolo m'boma la Nsanje komwe anthu akudera akukhazikitsa magulu osamalira ndi kuteteza zachilengedwe. Mayi Christina Timba ndi wapampando wa chitukuko cha m'mudzi, VDC, kuchokera kwa a Makwalo mfumu yaikulu Mlolo kuno ku Nsanje. ndipo akufotokoza motere. Timayang'anira nkhani ya zachilengedwe ngati nsomba, mbalame, nyama zosiyanasiyana za m'madzi ngati ng'ona, mvuu ndi zimene timayang'anira kuti zitetezeke. Monga ngati nsomba, timauza asodzi kuti agwiritse zipangizo zoyenerera kuti akaphe nsombazo. Ikakhala ngati mvuu, ng'ona. Timauza alimi ngati mvuu zingatiwonongere kumundako, tisauze okupha kuti akaphe amene ali a game koma agwiritse ntchito zipangizo zina zothamangitsira mvuu zimene zikuwawonongera ngati kuimba ng'oma, kuyatsa moto, mvuu zimathawa. Ndi onyadira kwambiri kubwera kwa Shire Valley Transformation Program chifukwa iwowa akhala akutibwezeretsa chilengedwe chathu chifukwa tikagwirana mmanja konkuno kumudzi udindowo tipitiriza kusamalira za chilengedwe zimene zidalipo kale zimene zaonongeka chifukwa cha madzi osefukira ngakhale tachulukana kwambiri koma tikakhala ndi malamulo okhazikika kuti munthu tikampeza aphwanya ichi kumalo amene tasankhawa alipire ndalama yokwanira mwakuti chindapusacho chikakhala chochuluka Iyenso munthu aziopa komanso sangapite pafupipafupi ndiye choncho azikhala ndi mantha, chilengedwe chathu chitha kutetezeka. Magulu osamalira zachilengedwe azigwira ntchito ndi mafumu posamalira zachilengedwe. Ndipo bambo Edwin Nkhoma akuti.
Taitana mafumu chifukwa choti ndi eni ake a dera, kopanda kukhalapo iwowa zambiri zimatha kuonongeka ngati mafumu sakhalapo chifukwa ngati tingakhale ndi kukumana ndi zokhoma timathamangila kwa mfumu. ndi amfumu amene tikumana ndi zinthu pamene tikupanga zinthu zimenezi ayenera kukakhalapo kuti atichitire umboni kuti pamawa tikati zativuta iwo aja azikhala kuti oyeni zoonadi chinthu ichi ndikuchidziwa ndipo ndinali nawo limodzi kuti akakhale ngati mboni yathu komanso oyendetsa nawo limodzi Mayi Karota Phiri ndi wogwirizira mfumu Mlolo m'boma la Nsanje. Iwo akuti Ifeyo udindo wathu ndi oteteza zinthu ngati zimenezizi kuti chilengedwe sichikuyenera kuonongedwa. Pamene zinthu zikuonongedwa monga ngati chilengedwe cha mitengo ndi chimene chikumatipatsa mavuto kuti kudera kwathu kuno kwa TA Mlolo madzi azisefukira kwambiri. Anthu akumapita m'madzi nkumakalima mwina m'mphepete mwa madzi kumeneko kuli zinyama zimene zimakhala m'madzimo. Pa chifukwa chimenechocho zinyama nazonso zimadabwa kuti, ah, amene akutizunza kuno ndi ndani? Patokha timalephera kuti kodi tingapange bwanji kuti zilengedwezi zibwezeretsedwe. Ndiye ife tikuthokoza a Shire Valley Transformation chifukwa cha kubwera kwanu potipatsira upangiri kuti no tikuyenera ndithu tisankhe anthu oti no mothandizana ndi alangizi athu amene ali kunoku kuti tithandizane kuti pasapezekenso anthu oti aziwononga chilengedwe. Ndipo ntchito imeneyi tiigwira tikhala chidwi ndi tcheru. Pamene anthu asankhidwe komiti yoti aziyang'ana za chilengedwe, amenewa tiziyendera limodzi kuti no tione kuti ndi ndani akuwononga chilengedwe kuti no mwina dera lathu la TA Mlolo mwina libwerere ngati m'mbuyo. Ndi thandizo lochokera ku Shire Valley Transformation Programme, ntchito zosamalira ndi kuteteza zachilengedwe zipita patsogolo komanso anthu apitiriza kupindula ndi ntchito zokopa alendo kudzera mu ndondomekoyi.